Takulandirani pano pa Lahiri K TV pamene timakupasirani mapulogalamu athu osiyanasiyana chomwe tingakupempheni tapangani like share komanso subscribe pano pa Lahiri K TV mverani ndi kuonera audioyi mpaka kumapeto be munthu amene angasangalatsidwe ataona kaya m'bale wake kaya mnzake akuyenda ndi mdani wake mdani wake udani wakenso waukulu umene ndithu mdani wakeyo amalakalaka kuti iyeyo moyo wake utachoka kulibe ngakhale mwana wako woti umamkonda iweyo ukuona akuyenda ndi adani ako amene amalakalaka adani akowo kuti iweyo utasowa kuziko kuno mwana wakoyo sungamkonde sizingatheke yani choyambirira amayi chimombo muyambe kuzifunsa lero kuti kodi nchifukwa chani a mcp akukwera kumbuyo kwa Jane Ansah ndikumayizuzula dpp kuti mukumuzunza vice president muziwe kuti pali ubale wamseri pakati pa mcp ndi Jane Ansah Tsono muziwe kunena kuti Mutharika uja mind yake mmutu mwake kufikira lero amaziwa kuti mchimwene wake anachita kuphedwa ndipo plot yonse amaiziwa mwini wake uja. Zimenezozo muziziwa ndipo iye samafunanso kufa ngati mmene anafera mchimwene wake. Zimenezozo muziziwa. sono ukaliona zenje patali umayenera kukhala okonzeka kuti ndikakafika pamene paja ndikalumpha mutharika mmene ndikuionera ine nkhani ndimaona kuti akupanga regret kuti anasankha munthu amenenso wamutembenukira zimenezozo ndimaziwa kuti mutharika uja padakali pano akupanga regret kuti amaganiza kuti mwina munthuyo akhoza kumuthandiza not knowing kuti munthuyo akakhala pa mpandopo akapanga ubale ndi adani ake a mutharika so olo mukulankhula izizi mukuyeneranso muziyang'ana mbali zina kunena kuti mutharika ujanso nayenso akufuna azafe mu nthawi imene mulungu wayikonza not kuti kumachita kuziyang'anira zinthu nkumafika po- pa worse ponena kuti moyo wa munthu nkuchoka zimenezo mutharika mistake imene sakufuna kupanga mukamaona zimene zikuchitika zija is a message kwawo kuliuza ziko kuti mutharika sakufuna kufa ngati galu ngati mmene anafera mchimwene wake ndi message imene ijayo ubwino wake sanamuchosere masalari ake akugwira ntchito akumakalowa mu ofesi nkutulukamo muziyang'ana mbali zonse zonse mukamalankhula nkhani musamalankhule chifukwa chonena kuti you are belonging to, to a certain party osakhala yosakhala dpp ayi muziyang'ana chilungamo cha nkhani muziyang'ana pazana zinakhala bwanji zulo zinakhala bwanji nanga lero zili pati munthu akuchoka usiku nkumakapanga ma meetings ndi anthu an- amene ali ndi adani ake sindikukhulupirira kunena kuti munthu ameneyoyo angamkonde mutharika zosatheka sikuti mutharika sakuziwa kunena kuti jane ansah ukuku akusalidwa akuziwa Ndiponso mwinanso nkutheka kuti ma directives akupereka ndi iye kumene as a president chifukwa choti akuziwa kunena kuti munthuyu wanditembenukira. Ndiye kumakhala pano malankhula zinthu ngati zimenezizi zi- zikungoonesa kuti simukuyang'ana mbali inayo kuti kodi moyo wa munthuwo ukhala bwanji. Komanso chenjezo lipite kwa a Jane Ansawo. A Jane Ansawo akuyenera akhale osamala. chifukwa nkutheka kumaona ngati kuti adani awo ali ku dpp ali ku mcpko mcp inapha chilima wina aliyense mmalawi wina aliyense zimenezo amaziwa so mcp imaziwa kunena kuti ili ni mbiri yonyasa yoti inapha vice president wake Ndikutheka kuti omwewo a mcp omwewo akhoza kupanga plot nkumupha Jane Ansayo ndikuipaka dpp ndikumanena kuti dppso yapha vi- vice president wawo kumanena kuti tifanane zimenezizi zongofunika kuti asamale ndi a Jane Ansawo Ngati mmaziwa kutumiza ma message amayi chimombo mwatumizire a Jane Ansawo kunena kuti amene mukuwapangawo si abale anutu siku lina lake azakupangani tintini chifukwa mposavuta kuti apange tintini ndikumanamizira dpp.